assalamu alaikum rahmatulahi taala wa barakatu an bɛ ala fo ni ka ala barikada ale min sɔnna ka bi yira an na an bɛ sɔli arasulu kan kisi ni nɛma b'a ye ala k'an nafa n'a barika ye jɛn ni lahara an bɛ bɛɛ fo an bɛ segin ka karamɔgɔ n'a ka kalandenw fo ɔ k'u dan ka na an bɛ kun bi nin ye laturuba dɔ ye an ɲɛkɔrɔ tontigi bɛ nin na adama bɛ garijɛgɛ la lawsinɛ bɛ badu la

o la bi baro bɛna k'a kan baro bɛna kɛ kalajan kan aw da la k'a fɔ ko kalajan tarabuden ja kɔfɛ yɛlɛma cogo wɛrɛ foyi t'a la magandugu don wa magandugu tarabuden yɛlɛma cogo fosi t'a la kalasurunin don kalasurunin tarabuden kɔrɔ fosi t'a la magandugu don cɛnkurunin don ɔ mɛ kalajan tarabuden ja ani n ye minnu fɔ o tarabuden jaw tɛ kelen hali minnu ko k'u ka laturu bɛɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ tarabuden fosi t'u ka tarabuden na i y'a faamu min tɔgɔ ni kalajan tarabuden tɔgɔ tɛ kelen ye a tɛ yen o la tontigi kumana ne ye tarabu ta k'a filɛ nimoro fila bɛ tarabuden dɔw kɔrɔ nimoro kelen bɛ tarabuden dɔw kɔrɔ ee b'a la cogo min wa i bɛ taa sɔrɔ tarabu côté dɔ nin na ka taa tableau kun na n bolo filɛ yɔrɔ min 248 bɛ yen 256 bɛ yen kɛlɛ tɛ dɛ dɔɔnin don ɔ tontigi min filɛ nin ninso kɔnɔ

o b'a yira an na k'a fɔ ko ninso kɔnɔ furuso kɔnɔ ani ani siyɔrɔso kɔnɔ tarabuden min tɔgɔ ye tontigi ye tontigi de b'a kɔnɔ o t'a bannen nin tontigi saba pour que tarabu ka se ka ɲɛ i bolo i ka fɛn fɔ a la min ye tiɲɛ ye laturu bɛ min demande i bɛ na tontigi de ka so tarabuden sugu o sugu bɛ yen i bɛ na o nɔfɛ ɔ tarabuden min bɛ yan o ye lawusinɛ ye e bɛna fɔ ko lawusinɛ dɔ dun bɛ badu ni denɲɔgɔn ni ko laban n b'a fɔ n ko badu ni denɲɔgɔn ni ko laban lawusinɛ o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ mais lawusinɛ min filɛ nafoloso kɔnɔ o ta n'i ye o fara tontigi saba nin kan o kɔrɔ ye jumɛn banako tarabu ko tɛ voyage ko tarabu o ko tɛ seconde ni heure ni miniti tarabu ma ci o kama o ko tɛ ko nin ye tarabu cilen de ye hali n'a y'a sɔrɔ tarabu ma ci nafoloko kama tarabu y'a daminɛ ni nafoloko de ye a lamɛn ka ɲa dɛ hali n'o y'a sɔrɔ tarabu ma ci wariko kama tarabu y'a daminɛ ni wariko de ye ɔ n'o y'a sɔrɔ a dun cira wariko kama don tarabu y'a yɛrɛ ban dɛ ɔ a cira wariko kama a ma ci wariko kama tarabu wulila ni wariko de ye a ko wariko nin bɛ lahala jumɛn na wari ni depansi ani wari ni hakɛ o bɛ fɔ o b'a dama na wari ni a sɔrɔ cogo ani wari ni a balilen don o bɛ fɔ o b'a dama na wari nin bɛ na yɔrɔ jumɛn na o bɛ fɔ o b'a dama na o bɛɛ bɛ tontigi saba nin ni lawusinɛ kelen nin kɔnɔ min filɛ nafoloso la o la tarabu ko di a ko a b'a daminɛ ni wari ye fɔlɔ wari min n'a b'a daminɛ waa kelen ka yɛlɛ sanfɛ o ye fɔlɔ ye a ko a b'a daminɛ ni wari ye filanan wari min bɛ se ka taa furuko ni kanuko ni fɛko da fɛ e ta fara wali ta kan e kɔni ka wari don a bɛ t'o da fɛ o y'a fɔcogo fila ye nka mais a bɛ k'a f'i ɲɛna wari nin a bɛ na e sɔrɔ i ka du kɔnɔ i ka sigiyɔrɔ la i ka baarakɛyɔrɔ la ɔ n'a ye e sɔrɔ sisan a kan ka taa sira min fɛ fila don soit a ka taa kanuko ni furuko da fɛ o ye fɔlɔ ye soit filanan wari nin kisa ka bɛn waa kelen ka yɛlɛ sanfɛ o ye tontigi saba ka kumakan ye lawusinɛ bɛna jaabi o la nafoloso kɔnɔ ko un ko wari nin bɛ lahala fila kɔnɔ a lahala fɔlɔ fɔcogo damadɔ b'o la a bɛ se ka kɛ wari ye min bɛ ci i ma a bɛ se ka kɛ wari ye min bɛ tɔmɔ dugu ma a bɛ se ka kɛ wari ye a ditɔla i ma a bɛ bin a bɛ se ka kɛ wari ye i yɛrɛ de b'a fɔ a tigi k'a da fɛn dɔ sanfɛ après i bɛ tila k'a ta o ye fɔcogo fɔlɔ ko damadɔw fɔlen nka mɛ n'a y'o majɛ tontigi ka so kɔnɔ lawusinɛ min bɛ yen kɔrɔ filanan min b'a la o kɔrɔ filanan ye kelen pe de fɔcogo kelen don o ye jumɛn wariko gɛlɛya i ka kan ka wari dɔ sɔrɔ i ka du ni i ka baarakɛyɔrɔ la wari min b'a daminɛ waa kelen ka yɛlɛ walima wari min ka kan ka taa furuko ni kanuko da fɛ mɛ gɛlɛya b'a wariko la a wari sɔrɔli balilen don a wari sɔrɔli balilen don lawusinɛ nin b'o fɔ o la nin y'a magandugu kɔrɔ dilen i ma nin y'a kalasurunin kɔrɔ dilen i ma nin y'a kalajan kɔrɔ dilen i ma wa nin y'a cɛnkurunin kɔrɔ dilen i ma a ti falen ɔ o la an bɛ segin an kɔ tontigi saba min dira ani lawusinɛ kelen min filɛ nafoloso kɔnɔ ni n ko n b'o fara tontigi saba kan a ye tontigi ninnu jateminɛ tontigi min bɛ ninso kɔnɔ nimoro kelen b'a kɔrɔ quatre tontigi min bɛ furuso kɔnɔ nimoro kelen b'a kɔrɔ dix tontigi min bɛ siyɔrɔso kɔnɔ nimoro kelen b'a kɔrɔ seize ɔ o y'a bɔlen magandugu la o y'a bɔlen kalajan na o y'a bɔlen kalasurun na o y'a bɔlen cɛnkurunin na a nana mɔgɔ ka sira kan minnu ko k'u ka laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ nin ye an ye olu ka sira kan ɔ anw dun y'a dugu wele ko ni ni furu ni siyɔrɔ tontigi mɛ n'olu b'a dugu wele u b'a fɔ de ko faso ni masaya ni ko laban tontigi n bɛ segin a kan anw y'a dugu wele ko ni ni furu ni siyɔrɔ tontigi minnu ko k'u ka laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ olu b'a dugu wele ko faso ni furu ni ko laban tontigi ɔ n'u de y'a fɔ ko faso ni furu ni ko laban tontigi a ma se bilen ne ka o jaabi ɔ aw minnu bɛ yen ni aw ye filɛlikɛbaaw ye ani aw minnu bɛ yen ni aw y'u ka kalandenw ye aw b'olu jaabi k'a fɔ karamɔgɔ a ye tontigi tɛ faso kɔnɔ tontigi tɛ masaya la wa tontigi tɛ ko laban aw b'u jaabi o jaabi fɔlɔ ye jaabi filanan tontigi min filɛ ninso kɔnɔ o ye magandugu ninso de ye nka mɛ o ye tontigi y'a ka faso kɔnɔ magandugu don kalajan don kalasurun don cɛnkurunin don ni tontigi y'i da faso kɔnɔ o kɔrɔ b'a damana n'a y'i da ni ni faso o fila bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o kɔfɛ tontigi dalen filɛ nin furuso kɔnɔ magandugu furuso don mɛ disi bɛ o tontigi kɔrɔ o kɔrɔ o tontigi nin y'a ye tontigi ka masaso kɔnɔ ni tontigi y'i da magandugu kalajan kalasuru cɛnkurunin ka masaso kɔnɔ n'o ye yan ye o tontigi kɔrɔ wa ni tontigi fana dira magandugu la furu ni nafolo o kɔrɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sababuya kɛ o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye nka mɛ sopasima bɛ nin bolo yan o kɔrɔ b'a damana o kɔfɛ tontigi min filɛ nin siyɔrɔ la magandugu siyɔrɔ don sɛzi de b'a kɔrɔ ni tontigi y'i da kolabanso kɔnɔ magandugu la kalasurunin na kalajan na cɛnkurunin na o kɔrɔ ye kelen ye o kɔrɔ b'a damana min fɛ k'o fɔ nka mɛ ni tontigi y'a di ko furu ni ko laban magandugu la olu fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sabuya kɛ wari bɛ taa sira min fɛ ani wari hakɛ ani wari ko yɛrɛ latigɛlen don cogo min na olu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o di a ye kuma lamɛn dɛ

i bɛ sɔrɔ ka na nafoloso lawusinɛ ta ni tontigi saba ani lawusinɛ kelen olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tarabu ni cɛn di i ma wariko kɔnɔ wa a tɛ bɔ o kɔnɔ abada abada n'an bɔra yen an bɛna adama lajɛ adama kumana laturu nin kɔnɔ an bɛna n'a magandugu ye an bɛna n'a kalajan ye an bɛna n'a kalasurunin ye an bɛna n'a cɛnkurunin ye adama kumana adama kumana adama ko di a dugukolokan magandugu la kalasurunin na cɛnkurunin na kalajan na a ko garijɛgɛ ni bana ani masaya walima n'a y'i diya garijɛgɛ ni masaya ani bana n'a y'i diya a fɔ ko baara ni garijɛgɛ ani masaya n'a y'i diya a fɔ ko baara ni masaya ni garijɛgɛ a bɛɛ kɛkun de ye ko k'a fɔ ko adama saba bɛ laturu kɔnɔ d'abord magandugu la a bɛ garijɛgɛso kɔnɔ a bɛ bana kɔ a bɛ masaso la n'a ka di ye a bɛ masaso la a bɛ garijɛgɛso la a bɛ bana kɔ n'a ka di ye a bɛ bana kɔ a bɛ masaya la a bɛ garijɛgɛso la walima n'a ka di ye a bɛ bana kɔ a bɛ garijɛgɛso la a bɛ masaso kɔnɔ a fɔ kun y'o dɔrɔn de ye sinɔn k'a ta ka taa walima k'a ta ka na walima k'a ta cɛmancɛ la nin si ma fɔ ɔ o adama min filɛ nin n'i ɲɛ b'a ja la nin ye kalajan adama ye nka mɛ a bɛ so saba kɔnɔ a yɛrɛ ka so so seeginnan ani so tannan o adama saba n'i k'i b'o kuma fɔ laturu tiɲɛ kɔnɔ a kɛra kalajan ye o a kɛra kalasuru ye o a kɛra eh, cɛnkurunin ye o olu saba bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ si tɛ se k'a bali a saba a saba bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ si tɛ se k'a bali a saba bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ si tɛ se k'a bali o la a saba ko di a ko ka garijɛgɛ jɛlen dɔ ye nin ye garijɛgɛ jɛlen min bɛ ka na wa a garijɛgɛ masayalen don koyi masaya nin kɔrɔ ye jumɛn adama min filɛ masaso kɔnɔ garijɛgɛ min bɛ se ka fɛn bɛɛ lase i ma nka mɛ fɛn bɛɛ tigi ma min latigɛ i ye i t'o sɔrɔ dɛ e ye taamasiyɛn kuma fɔ baden donc nin ye garijɛgɛ jɛlen ye garijɛgɛ jɛlen min bɛ kɔfɛ ka na garijɛgɛ nin bɛ se ka fɛn bɛɛ lase i ma nka mɛ o ka sɔrɔ fɛn bɛɛ tigi fana sɔnna k'a lase i ma o ye adama saba nin kumakan ye magandugu la kalasurunin na kalajan na cɛnkurunin na ka sɔrɔ an bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi naani ani seegin sanfɛ o adama saba min filɛ nin ye dun min filɛ nin ye garijɛgɛso kɔnɔ nimoro fila b'a kɔrɔ min bɛ bana kɔ nimoro fila b'a kɔrɔ min filɛ masaso kɔnɔ nimoro fila b'a kɔrɔ ɔ min filɛ nin ye ninso kɔnɔ dɔ bɛ o ye ɛn ye dɔ bɛ o ye sɛnki ye a sɛnki ko o ye adama ye tontigi ka denɲɔgɔnso kɔnɔ a ɛn k'o ye adama ye a yɛrɛ ka ninso kɔnɔ ɔ n'o y'a sɔrɔ adama kelen pe de bɛ o garijɛgɛso kɔnɔ an b'a dugu wele cogo di an b'a fɔ ko garijɛgɛ kelen adama nka mɛ n'o y'a sɔrɔ adama kelen fana de b'o garijɛgɛso kɔnɔ nimoro sɛngi ni nimoro ɛn min bɛ yen fo n'u yɛrɛ nana ka n'an bilasira sinɔ n'u ko ko ni ni denɲɔgɔn aw minnu ye filɛlikɛlaw ye ani aw minnu ye kalanden ye aw bɛ sɔn k'a fɔ karamɔgɔ ma k'a filila n'a ko ko denɲɔgɔn kelen dun adama aw minnu ye filɛlikɛla ye ani aw minnu ye kalandenw ye aw bɛ sɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ filila n'a ko ni kelen adama dun aw minnu ye filɛlikɛla ye ani aw minnu ye kalanden ye aw bɛ sɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ filila donc o la adama min filɛ nin ye magandugu garijɛgɛso kɔnɔ kalajan garijɛgɛso kɔnɔ kalasurunin garijɛgɛso kɔnɔ o adama nimoro fila b'a kɔrɔ ɔ ni adama dun y'i da magandugu ni so kɔnɔ o kɔrɔ b'a dama na ni adama y'i da magandugu denɲɔgɔn so kɔnɔ o kɔrɔ b'a dama na wa n'a yɛrɛ dun dira fana ko ni ni denɲɔgɔn magandugu la o kɔrɔ b'a dama na wa ani kalajan ka kɔrɔ ye kelen ye ani kalasurunin kɔrɔ ye kelen ye ani cɛnkurunin kɔrɔ ye kelen ye a ti falen garijɛgɛ don min jɛlen don n'an bɔra yen adama min filɛ bana kɔ nimoro fila bɛ yen ɔnzi ni sɛti a sɛti ko o ye adama ye a yɛrɛ ka furuso kɔnɔ a ɔnzi k'o ye adama ye tontigi ka jigiso kɔnɔ ɔ ni adama dun nana i da furuso kɔnɔ n m'a fɔ i ka taa adama fɛ yen bilen n m'a fɔ i ka lomara bilen ɲini bilen adama min y'i da furuso kɔnɔ n y'a fɔ n ka lesɔn dɔ la n bɛ tila ka segin a kan i mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye a bɛ k'i ka furu fɛ kanu nisɔndiya min b'a kɔnɔ a bɛ k'o de fɔ mɛ n m'a fɔ n k'a nisɔndiya ka di dɛ n m'a fɔ n k'a ka go dɛ mɛ a bɛ k'a nisɔndiya fɔ a diya n'a goya sisan ani min b'a kɔnɔ o bɛ bɔ sisan adama ka so ale ni lomara yɛrɛ bɛna lahala jumɛn kɔnɔ pour que k'i ka kuma dafa mɛ o adama nalen da furuso kɔnɔ magandugu la kalajan na kalasurun na cɛnkurunin na o kuma na o bɛ kuma i ka furu fɛ furu kanu ani furu nisɔndiya kan o ye adama furuso ye ni adama nana ka n'i da sabu badara fɛ yen jigiso kɔnɔ ni sabu badara yera laturu kɔnɔ kuma bɛ taa sira dɔ fɛ ni adama y'i da jigiso kɔnɔ ni sabu badara ma ye laturu kɔnɔ kuma fana bɛ taa sira wɛrɛ fɛ n bɛ fɛ ka jumɛn fɔ ni sabu badara yera dɔ bɛ fara kuma kan ni sabu badara ma ye adama kelen pe jigiso ko jigi dalen bɛ garijɛgɛ min kan sigi kɛlen don ka garijɛgɛ min kɔnɔ hami dalen bɛ garijɛgɛ min kan laɲini bɛ garijɛgɛ min nɔfɛ wa garijɛgɛ min ni bɛnkan kɛra ka ban pewu ni i jigi b'a kan o y'a ye sabu badara ma ye o la ni sabu badara ka so kɔnɔ ni adama kelen pe y'i da yen an b'a dugu wele ko jigi kelen adama o adama kelen n'a y'i da furuso kɔnɔ an b'a dugu wele ko furu kelen adama o adama kelen n'a y'i da bana kɔ an b'a dugu wele ko bana kelen adama mɛ adama min filɛ bana kɔ nimoro fila b'a kɔrɔ bɔn n'i dun y'a mɛn anw da kɔnɔ ko jigi ni furu o kɔrɔ tarabuden min bɛ jigiso kɔnɔ o tarabuden ɲɔgɔn kelen de bɛ furuso kɔnɔ ɔ sisan adama dun bɛ bana kɔ an k'a kɛ adama kelen pe k'a kɛ bana kɔ mɛ nimoro fila b'a kɔrɔ ɔ ni karamɔgɔw y'a fɔ aw ɲɛna ko jigi ni furu kalanden bɛna karamɔgɔ ɲininka ko ayi dɛ k'a tɛ jigi la a tɛ furu la ni karamɔgɔ ko ko jigi kelen kalanden b'a fɔ karamɔgɔ ma ko ayi ko adama tɛ jigi so kɔnɔ ni karamɔgɔ ko ko furu kelen kalanden b'a fɔ karamɔgɔ ma ko ayi ko adama tɛ furu so kɔnɔ aw yɛrɛ minnu bɛ filɛli kɛ aw fana b'a fɔ ko ayi ko karamɔgɔ filila ɔ mɛntɛnan u b'a fɔ ko jigi ni furu ɔ u ka kuma n'an bɔra yen adama nana ka n'i da masa so kɔnɔ o adama min filɛ masaso kɔnɔ nin ye magandugu masaso ye kalajan ta don kalasurunin ta don cɛnkurunin ta don o adama nin o de kɔrɔ ye ko garijɛgɛ min bɛ se ka fɛn bɛɛ lase i ma mɛ garijɛgɛ nin ka ɲi wa tarabu nin kɔnɔ dɛ min bɛ yan nɔgɔ tɛ garijɛgɛ nin na mɛ tarabu bɛɛ tɛ k'i bolo garijɛgɛ ni masaya ye dɛ adama tarabu bɛɛ tɛ k'i bolo tarabu dɔw garijɛgɛso bɛ se ka kɛ isufu ye masaso bɛ se ka kɛ adama ye o kɔrɔ b'a dama na mɛ misaliya la n'a dir'i ma garijɛgɛ ni masaya adama ayi ɔ nka mɛ baro bɛ nin adama min kan masaso kɔnɔ o de k'i ma ko garijɛgɛ min bɛ se ka fɛn bɛɛ lase i ma o ye magandugu kɔrɔ ye kalajan y'o ye kalasurunin y'o ye cɛnkurunin y'o ye mɛ nimoro fila b'a kɔrɔ n'i y'a mɛn anw da kɔnɔ ko badu ni siyɔrɔ adama o kɔrɔ adama min bɛ badu so kɔnɔ o adama kelen bɛ siyɔrɔ so kɔnɔ o walima n'i y'a mɛn tarabu kɔnɔ ko badu ni siyɔrɔ ni tarabuden o kɔrɔ tarabuden min bɛ badu so kɔnɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ de fana bɛ siyɔrɔ so kɔnɔ mɛ yan nimoro fila bɛ yan ɔ min bɛ yan eh, nɛfu ale ni tɛrɛzi ɔ n'i y'a mɛn anw da kɔnɔ ko sira ni siyɔrɔ adama o kɔrɔ tarabuden min bɛ sira kan o tarabuden ɲɔgɔn kelen de bɛ siyɔrɔ la walima n'i y'a mɛn anw da kɔnɔ ko badu ni sira tarabuden ni o kɔrɔ tarabuden min bɛ sira kan o ɲɔgɔn wɛrɛ de fana bɛ siyɔrɔ la ɔ bon adama dun bɛ masaso kɔnɔ yan ni makandugu don ni adama fila tɛ yen an b'a fɔ ko garijɛgɛ kelen adama ɔ o adama ni nɛfu b'a kɔrɔ tɛrɛzi b'a kɔrɔ ni adama y'i da sira kan makandugu la kalajan na kalasuru na ninnu bɛɛ kɔrɔ ye kɔrɔ kelen ye ni adama y'i da siyɔrɔ la makandugu la kalajan na kalasuru la ninnu bɛɛ kɔrɔ ye kɔrɔ suguya kelen ye ɔ ni adama dun y'i da fana ko sira ni siyɔrɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan diyagoya parce que sirakanso ni siyɔrɔso u bɛ ka communiquer ni ɲɔgɔn ye mais a ma ban dɛ adama ka so fana ɲɛci bɛ tarabuden min bɛ adama sira ko garijɛgɛ bɛ sira kan adama siyɔrɔ ko du ni baarakɛyɔrɔ ni sigiyɔrɔ garijɛgɛ n'a dira ko garijɛgɛ ni sira ko garijɛgɛ min b'i ka sira kan ka na i ka du n'i ka baarakɛyɔrɔ la n'i bɛ garijɛgɛ min sɔrɔ yen ɔ o la ni karamɔgɔ ko k'a b'a dugu wele n'a ko ko sira ni siyɔrɔ adama aw yɛrɛ minnu ye filɛlikɛla ani kalanden aw fɔ karamɔgɔ i filila ɔ n'a dun fana ko ko sira adama aw b'a fɔ karamɔgɔ k'i filila n'a dun ko ko siyɔrɔ adama aw b'a fɔ ko karamɔgɔ i filila o tuma sa adama saba nin an b'a wele ko garijɛgɛ ni bana ani masaya mais n'olu b'a wele sira ye fila ye n'u taara n'a ye tontigi sira fɛ u b'a fɔ ko denɲɔgɔn ni jigi denɲɔgɔn ni jigi ani siyɔrɔ o y'a tontigi sira ye denɲɔgɔn ni jigi ani siyɔrɔ o y'a tontigi sira ye n'u taara n'a ye adama sira fɛ u b'a fɔ ko ni ni furu ani sira bon n'u dun ko ko denɲɔgɔn ni jigi ani denɲɔgɔn ni jigi ani siyɔrɔ kalandenw filɛlikɛbaaw u bɛ karamɔgɔ ɲininka ɔ n'u dun ko ko ni ni furu ani sira kalandenw filɛlikɛbaaw u bɛ karamɔgɔ ɲininka donc karamɔgɔ ka wo b'i ye a ka nkalon b'i ye k'o cɛ m'i dɔn ɔ nka mais aw b'u ka video bɛɛ lajɛ minnu ko k'a bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ n'a y'a sɔrɔ aw delila ka isufu ye dɔ ka kɛnɛ kan walima n'a ye adama ye dɔ ka kɛnɛ kan walima n'a ye maliju ye dɔ ka kɛnɛ kan walima n'a ye jitigi aliba ye dɔ ka kɛnɛ kan e b'a faamu an bɛ tarabuden minnu wele ko jinɛdenw ni aw delila k'a dɔ ye dɔ ka kɛnɛ kan ɔ dɔw ko an b'a wele fana ko dafabalidenw n'aw delila k'o dɔ ye dɔw ka kɛnɛ kan a tɛ n'u y'a kɛ kalandenw yɛrɛ b'a fɔ karamɔgɔ ma k'i filila mais et pourtant u bɛ k'u da fara k'a fɔ k'u bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ mais tarabuden dafabali ma deli ka n'o ka kɛnɛ kan dɛ jaa nkalon don nkalon don nkalon don bɛɛ b'a kalama ko nkalon don o la ka kuma ban ni tirabu tiɲɛ yɛrɛ so minnu minnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye niso furuso siyɔrɔso ani nafoloso n'i m'olu fara ɲɔgɔn kan ni laturu kɔnɔ i ye nkalon de tigɛ i ma tiɲɛ fɔ o kɔfɛ garijɛgɛso banakɔso masaso n'i ma olu fara ɲɔgɔn kan i ye nkalon de tigɛ i ma tiɲɛ fɔ baduso ani denɲɔgɔnso o bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sabu kɛ lawusinɛ de ye sinon ni maliju yera so wɔɔrɔ kɔnɔ o bɛ kuma a dama na ni maliju ye ni taliki ibrahima yera so tan ani naani kɔnɔ sisan furuso kɔfɛ ani denɲɔgɔnso kɔfɛ donc so tan ni naani kɔnɔ o fana o kuma bɛ taa n'a yɛrɛ ye mais ni k'e bɛ nin fɔ i bɛ denɲɔgɔnso fɔ kɔrɔ min bɛ denɲɔgɔnso la o kɔrɔ kelen de fana bɛ baduso kɔnɔ n'i y'u fara ɲɔgɔn kan i ma fili n'i y'u bɔ ɲɔgɔn na i ma fili fana mais u fara ɲɔgɔn kan ni kun de ye n'o ye lawusinɛ kun ye o kun ye jumɛn muso min kunna sirilen don ani cɛ min kunna sirilen don walima muso min malolen don ani cɛ wɛrɛ min malolen don a banna a fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn ye n'an bɔra yen faso sabu badara ani jigiso janfa alimami ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ si se k'a bali pour que bɛ se ka laturu tiɲɛ fɔ n'o bɔra yen sira ni dimi juguya ni dimi olu bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que tarabu ni tiɲɛ fana ka se k'a dɔn n'i m'u fara ɲɔgɔn kan i ye nkalon tigɛ n'o bɔra yen zumana min bɛ kɛnɛ kan u bɛ kuma a dama na n'o bɔra yen lawusinɛ kelen min bɛ tarabu mara o fana u bɛ kuma a dama na karamɔgɔ kuma filɛ an bɛ bi ta jɔ yan k'a ɲini ala bolo don caman b'a bolo a k'o yira an na hakilisigi kɔnɔ basigi kɔnɔ lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ miirina jugu t'an si la ala k'o k'an y'a yɛrɛ ka alaya kosɔn bi ta nin an b'a jɔ yan an bɛ sira di karamɔgɔw ma u ka kuma n nɛn ka di walima n da ka bon walima se bɛ n ye ɔ a n'i bɛ nin dɔnni yɛrɛ dɔn kelen tɛ n nɛn ka go se tɛ n ye ani i bɛ nin dɔnni fana dɔn kelen tɛ a tɔgɔ de ko dɔnni kan nin ko tɛ dɛ kan nin ye nɛnkun ka garijɛgɛ de ne filɛ ka kuma kan min na o ye bamanankan ye n bɛ kuma tubabukan fana na mais i b'a sɔrɔ kan wɛrɛ bɛ yen ne b'o bɛɛ mɛn ɔ e fana bɛ kuma kan min na e fana b'o bɛɛ fɔ kɛlɛ t'o nɔfɛ mais kɛlɛ bɛ min nɔfɛ k'i ka nkalon de yir'i la k'o ye nkalon ye o de ye ko ye o tuma b'a fɔ ko ala ka dɔ wɛrɛ yira an na salala muhamadu